bɛnkɛ nin kun ye ne taatɔ ye e yɛrɛ de fɛ yen a ka di kɔni a man di kɔni bɛnkɛ e kɔni b'a dɔn k'i kɔrɔ de ne ye kosɛbɛ ni ne ye kuma o kuma fɔ e ɲɛna bɛnkɛ o bɛ don e kulo nin fɛ ka bɔ i kulo dɔ in fɛ bɛnkɛ i dun ka kan ne ka kuma lamɛn dɛ ne b'e ɲininka o mun kelen de la e bɔra i ka so kɔrɔ na ka taa yɛlɛma so wɛrɛ la depuis e ma fɛn sɔrɔ e b'i sigiɲɔgɔn minnu kan i ni i sigiɲɔgɔn minnu ka di a y'aw ka fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ paseke sisan e ye dɔɔnin sɔrɔ k'e bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye o de kama e bɔra i sigiɲɔgɔnw kan k'a fɔ k'i bɛ taa yɛlɛma i kelen na bɛnkɛ kelenna ko man di dɛ kelenna ko man di dɛ ne kɔni bɛ min fɔ i ɲɛna sabali a to bɛnkɛ n'i m'a to n'a tun n'i kɔrɔ don min na i kelen b'a cɛ eh, n kɔrɔ ne k'i bonya i ka nin kuma caman ninnu a man di ne yɛrɛ ye ɛsike i y'a faamuya ne tun bɛ yɔrɔ min na jama ka ca yen nɔ ye denmisɛnninw mankan yɔrɔ nɔgɔlen don sigida mɔgɔw nege bɔlen don o de kama ne bɔra yen nɔ ka taga yɛlɛma yan fɛ wa e yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ni wari dɔɔni b'i kunna dɔrɔn faantanw filɛ nin ye o ka kuma ka ca kojugu u bɛ to kuma caman na a donna tan a bɔra tan a donna tan a bɔra tan ne dun ka denmisɛnninw t'o fɛ bilen o de kama ne taara yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ de la bɛnkɛ i dun ka sabali dɛ e yɛrɛ bɛ se ka taa yɛlɛma yɔrɔ dɔ na cogo di e ma fɛn fɔ ne ɲɛna e bɛ se k'o kɛ cogo di n kɔrɔ n hakili la i ye ne wele dɛ an bɛ ka ɲɔgɔn nafaamuya ne pereselen de don

fa ma n nali ma diya i ye u bɛ ka segin de a diyara n yɛrɛ mɛ a balala n na de ee bɛnkɛ dɔ wɛrɛ tɛ koyi ɛɛ ko nin nin waatini in na vilazi la ci foyi tɛ yen mɛ ko n bɛna lafiya ne ni n denkɛ fila ne ni n denkɛ de nana i denkɛ wa awɔ ne ni kamalen dɔ dara da la sisan o ye den dɛ ɲamamisɛnni jamajan in

Tanti depuis ne nana ɲɛnamaya in kɔnɔ ne ma deli ka fɛn min ye bi ne bɛ fɛ k'o de kɛ tanti ne b'e ɲininka o ni mɔgɔ jigi banna i b'a kɛ cogo di ni mɔgɔ jigi banna i bɛ ala de deli o y'i sɔn jigi ɲuman na wa ne ye n jigi k'i ye tanti ne fa man kɛnɛ a dalen don dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ko ko fura min kan ka san o dun wari t'an bolo n y'a faamuya ne y'i jigi minɛ wa n'ala sɔnna a ma ne tɛna bɔ i jigi kɔrɔ abada n bɛna tila ka n ka dɔgɔtɔrɔ lajɛ a bɛ taa i fa lajɛ so kɔnɔ wa a musaka kan ka bɛn fɛn o fɛn min ma n bɛ n jɔ n'a ye Wa bi ta kɔfɛ n ka da yɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen aw fɛ bɛ kalo fɛ ka dɛmɛ ɲini n ka da yɛlɛlen don aw bɛɛ n'i sera n ma su n b'i ka dɛmɛ ɲɛnabɔ n'i sera n ma tile n b'a ɲɛnabɔ i y'a mɛn n bɛ k'i jigi diɲɛ na n bɛ k'i jigi na ne bɛna taa awɔ baasi tɛ i bɛ se ka taa ala ka se n'i ɲuman ye k'an b'u fo

Eh, cousin. Ah. Ça va Ça va. Ok. A cogo di? A cogo la. Nba. Kan jumɛn b'i la? Kan foyi tɛ yen nɔ. Ee yan, a ka di. Awɔ, a ka di. N nana ka bɔ musokɔrɔba la de. A bɛ yen nɔ. Musokɔrɔba bɔra? Ee. Awɔ kɛ. I m'a dɔn a taara min? A taara terimuso fɛ yen, a ma segin fɔlɔ. Tugu du kɔnɔna bɛ cogo di sisan depansiw bɛɛ ka ɲi so kɔnɔna posɔn ka ɲi nɔ sotigi ka so sara tɛ yen so juru foyi t'anw na aa o ɲɛna kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɛ hali bi amina i bɛ nin d'a ma ko ne ko k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye E kuzɛn nin bɛ ee nin tɛ foyi ye sa ni fɛn fɛn bɛ yen n y'a f'i ye cogoya min na i b'a fɔ n ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɛmɛ ɲɛnamaya nin dɔrɔn de i ye n ka kuma faamu n y'a faamu ne bɛ na fɔlɔ a ye to dɛ ne mago b'i la i b'a dɔn caman bɛ yen n'u bɛ mɔgɔ dɛmɛ u b'i dɛmɛ kun dɔ de kama

Ba ka yɔrɔ ka jan. Awɔ a b'o la. Ah ok donc Ala dɔnni man gɛlɛn Ala ka mɔgɔ ɲuman dɔ nana a y'i fa ka furakɛli wari bɛɛ sara dɔgɔtɔrɔ nin ye. A ko k'a b'a jɔ n'a fura sɔngɔ bɛɛ ye fo ka taa se tuma min na a fari lafiyali ma. I y'a faamuya donc a tɛna to yan a bɛ taa so ne yɛrɛ bɛ to ka taa traitement tɔ suivi so fo ka taa fɔ n'ala ye lafiya kɛ don min na n'i ba nana i bɛna n wele n bɛ fɛɛrɛ kɛ n b'a ta mobili la n bɛ taa bila u fɛ yen nɔ o la comme ça n yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔn n bɛ se ka taa traitement suivi cogo min na a fari bɛ se ka lafiya i y'a faamuya. i yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ba de ye ala k'i sara bɛɛ furu kun bɔ banabaatɔ ye bɛɛ jɛ de bana n'a na wagati de don ala de bɛ bana de mɔ i b'a f'i ba ye ko ne ko k'aw k'aw janto a la a kana to a dusu kasi a kana to a ka dimi a kana ko b'a la min b'a dusu kasi min b'a ladimi paseke bana min b'a la dusukasi ni dimi dimi de b'a to o bɛ wuli n'a sera ka aw janto o kumakan ninnu na k'u sabati

Mm dutigi caman de ka bana don mɔgɔ m'a faamu. Dusukasi ni kamanagan. Cœur dimi yɛrɛ ye bana y'an fɛ yan. Dusukasi de ka teli k'a bila mɔgɔ la. N'a fɔra e bɛ ka jɔrɔ i ka sini nasɔngɔ ko la Dusu kasi b'i kan ka fara o kan a man nɔgɔn Ala ka sababu ɲuman kɛ jɔn dɔ ye

e ɲɔgɔn na sunkuruni an ka vilazi la u tɛ tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba la u k'u t'a fo kuma tɛ ka na mɔgɔkɔrɔba sigilen sɔrɔ i ka n'i sigi a ye k'aw fo e m'a fɔ k'aw ka vilazi la o y'olu kunko de ne ka foyi de t'o la i y'a mɛn heyi i t'i ka so koyi i bɛ ne fa de ka so n'i ma ɲɛ i ka ko bɔ i bɛ t'i ka so i bɛ t'i ka kow kɛ yen nɔ i y'a mɛn ka n'a fɔ k'i bɛna ne déranger i bɛ k'a faamuya a n'a fugula jɛngɛnen y'a kun ye Ji min o da ka di la dɛ yanni n ka bɔ min jigin ko wa ne ko i tɛ sabali ka kuma i dɔgɔkɛ fɛ sa a bɛnkɛ ko kɛ bɛ ka ne kamana gan dɛ n'i bɔra kin na bɛɛ ko bɛnkɛ bɛnkɛ ni kunko fɔra bɛnkɛ bɛnkɛ tɛ taa bɛnkɛ tɛ ye misiri la a tɛ nima jɔn si ka kunko la kin na o fana tɛ ɲuman ye sigida la mɔgɔ ma dɛ hali n'a sɔrɔ ni wari b'i kunna cogo cogo ee nafolo bɛ ban koyi Fɛn min tɛ o ye hadamadenya de ye ne dun b'a dɔn e baden de don n'i kumana fɛlɛ bɛ a bɛ sɔn ka to e ta la dɛ ka kuma bɛnkɛ fɛ bɛnkɛ bɛ ne buruja kuma bɛɛ bɛnkɛ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ kuma bɛnkɛ fɛ ne kumakan tɛ don bɛnkɛ tulo la tuguni ne bɛ n yɛrɛ sɛgɛn bɛnkɛ ta la tuguni wa komi a ko ko wari de b'a kun donc a ka kɛ cogo min ka d'a yɛrɛ ye n'o de b'a arranger problème t'a la ɔ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ko kɛ hɛrɛ ye Ya ba bolo ye salamu alaikum eh, jɔn don kuma geribu wa ubiyɛn lɔgɔtila de geribu ɛseke fa t'e la e ɲɛ bɛ geribu palan de la ne bolo suwa e ɲɛ bɛ lɔgɔti jele de la ne kan na dɛ ah, hakɛ to n jo t'a la ɛ e yɛrɛ ye jɔn ye sa i fɔ n ɲɛna sa ne bɛnkɛ terikɛ de ye ne terikɛ awɔ ayiwa e yɛrɛ waritigiya ɲɛ tɛ e kun na dɛ n'a o tɛ sa ne y'a denmisɛnnin teri de ye ɔɔ n y'a faamuya ɔ ne ye bɛnkɛ dɔgɔkɛ de ne bɔra an ka vilazi la ka na vilazi mɔgɔw dun kɔni baasi t'u la musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw t'u la

furuko ni fɛnw na cɛ de ka kan ka ɲɛbɔ muso fɛ ka tila k'a fɔ i ye k'a b'i furu nka i mana ɲɛbɔ cɛ fɛ foyi t'a kɔnɔ ni dusukasi tɛ sabula a tɛna valɛri b'i la a ka di ne ye i ka to i danbe la ni cɛ min ɲɛbɔr'i fɛ don min na o b'i furu en plus ne bɛ waati min na yɛrɛ furuko tɛ ne kun na ci wɛrɛ b'i bolo wa ayi o dɔrɔn de tun bɛ ne bolo k'a f'i ɲɛna ne bɛ na fɔlɔ Papa, ne yɛrɛ mago tun b'e la o. Ahan. Unhun. E Sadio, e dun ɲɛ kumulen don tan. A ka di kɔni. Papa, a man di kosɛbɛ dɛ. Sadio, n bɛ k'i lamɛn. ne bɛna a f'i ye i ka kangari da i dɔgɔkɛ in ye a k'a ɲɛ tɛmɛ ne ka kow kan a nakun de ye a ka na tile fila nin kɛ a ka taa a nakun tɛ ne kama dɛ a ka ne ka ko ye a k'a to ne ka ko foyi t'a ɲɛ sira la a ka ne yɛrɛ ye a ka ne to yen wa i kana dimi i y'a mɛn kana dimi fiyewu ne dɔgɔkɛ nana de a bɛna tile fila kɛ a na don yɛrɛ a tun man di ne ye mɛ n balima de don n tɛ se k'a gɛn a ka taa mɛ ne yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ tigɛ a ka ko la so i ka fɛɛrɛ kɛ i k'a bila ka taa la a nɔ la yen nɔ so ne n'a tɛna ɲɛ dɛ k'o to ne ma bɛn kana dimina y'a mɛn ne ka sira ne ye dimina o man di ne yɛrɛ

Nafia maji yako wewe. Allah shakala. Wala tani. Ami. Hmm. Jɔn ye ne furakɛ. N bɛ fɛ k'a tigi dɔn. Ka taa ni ne dɔgɔtɔrɔso la. ka furaw san ka ne furakɛ ne kɔni b'a dɔn wari tɛ e bolo kuma tɛ ne ma jɔn de y'a kɛ ami ne bɛ ka kuma e de fɛ kɔrɔkɛ ah. min kɛlen ye ne t'a dɔn ne yɛrɛ tun bɛ hami sugu bɛɛ la furasɔngɔ ko la mɛ dɔktɛri y'a fɔ n ɲɛna ko dɔ de nana wari in sara ne t'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ de k'o kɛ ba ne tun taara tɔnɔ bɛnkɛ kɔrɔkɛ fɛ yen nɔ o muso o muso fana ye wari di ko dɔktɛri ye e fura Adamu, e y'o kɛ mun na? I ye mun kɛ? O ma diya ne ye dɛ. Ka d'a kan hɔrɔn i ka to i ka hɔrɔnya la, o y'i yɛrɛ ka ko kɛta ye. N'i bɔra n'i yɛrɛ ye, o b'i dɔgɔya kosɛbɛ. kuma foyi tɛ yen bɛnkɛ mana kuma min fɔ ne ma an ka du kɔnɔ yan a ye kuma sugu bɛɛ fɔ n ma a denmuso fana nana kuma sugu bɛɛ fɔ n ma yan donc n tɛ fɛ mɔgɔ si ka taa wari deli u fɛ tuguni ni bana in n'a bɛ min kɛ n na a n'o kɛ ne la a y'an ka kuma mɛn yan aramu ne ye mun fɔ e ɲɛna ko mɔgɔ ka sutura o y'i yɛrɛ ye an ka fantanya an k'a dan an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i kana taa wari deli mɔgɔ si la i bɛ taa an yaala i ye nin min kɛ a ma diya n ye hali fitinin

O tuma ne bɛ fɛn fɔ yan a kana se o ɲɔgɔnna ma tuguni ka taa n di mɔgɔ ma u ka n buruja n tɛ fɛ a ka segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan a ye n ka kuma mɛn kɔkɛ n bɛ n kali i ye ne ma fɛn fɔ aramu ye wa ne ma aramu bila ka taa ni nin kuma in tɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko aramu taara ne kɔkɛ ne b'a ɲini i fɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye i bɛ yafa ne ma e bɛ état o état la yan ne ami nɔ don parce que ne de ye dusukasi kɛ i la n b'a deli i fɛ yɛrɛ de i ka yafa n ma furuɲɔgɔnya la n tɛ segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan tuguni ami n y'e ka kuma mɛn ne yafalen don ko ala yɛrɛ yafalen don mɛ n bɛ min fɔ a ɲɛna a kana segin nin kan tuguni o bɛ diya n ye a y'a mɛn n y'a mɛn kɔkɛ n y'i ka kuma faamu a tɛna sen fila bilen hmm.

Mɛ i b'a dɔn o kɛcogo man ɲi dɛ ee n dɔgɔ o bɛ se ɲininkali ma i den de don mɛ sajo ye denmisɛnnin de ye an k'a bila denmisɛnninya minɛn kɔnɔ ee n dɔgɔ an yɛrɛ denkɛnin a nana a na wagatinin yɛrɛ ne n'a ɲɔgɔn sɔrɔ da la ne y'a f'i ɲɛna k'a ma mara e yɛrɛ m'a fɔ ne ɲɛna ko denmisɛnninya de don O bɛ cogo min na Sadio ye denmisɛnnin fitinin de ye Sadio ti foyi de dɔn a tɛ foyi kalama an k'a bila denmisɛnya minɛn kɔnɔ i y'a faamu ɛ nɔgɔ bɛ min f'i ɲɛna n'i nakun kɛra tile fila kɛ i jilaja i k'i ka tile fila kɛ hɛrɛ ani baden la i ka taa i ka sajo filɛ i ka tɛmɛ sajo la eseke i y'a faamu

e ɲɔgɔnna ka telefɔni binnen ka tila k'a ta k'a d'a tigi ma a tiɲɛ na e ni fɛn dɔ ayi tɔnta ne m'a dabɔ o kama bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko yirikurun mɛn o mɛn ji la a tɛ kɛ bama ye wa a b'o cogo kelen na n'i ye wali fɛn tɔmɔ a mana mɛn ne bolo cogo o cogo o t'a kɛ ne ta ye a ka kan ne y'a tigi ye ne k'a d'a ma ne y'a dabɔ o dɔrɔn de kama a tiɲɛ na i ni ce i ni baraji ala k'i sara han

ne bi bɔra la i tɛ da dɛbɛn kan bilen i bɛ da matala kan ba n y'a mɛn ka n'i fari faga ha wuli ka t'i ka tele lajɛ wuli ha i warabara i tɛ da duguma bilen i bɛ da matala de kan i y'a mɛn ka n'i fari faga ha wuli ka t'i ka tele lajɛ wuli ha walawala i tɛ da duguma bilen i bɛ da matala de kan i y'a mɛn o bɛ se ka kɛ cogo di wuli ka taa tele filɛ i tɛ da duguma bilen n y'a banni nin bɛnkɛdenw ma mara wa ne nalen b'u kama de n bɔra an ka dugu la ka na bɛnkɛdenw kama n bɛ bɛɛ bila pilasi la u kelen kelen hali baarakɛla han n'a fɔra ka n'i sigi duguba kɔnɔ dɔrɔn ka denmisɛnninw tiɲɛ u tɛ tiɲɛ ne ɲɛna yan Ne adama walahi n bɛ denmisɛnninw bila u pilasi la kuzɛn kɔni o bɛna ne sɔrɔ yan bi